ọnọdụ gị tata ekene dịrị Chineke maka ọtụtụ mmadụ bidoro ije ụfọdụ eluozi ebe a na-ekwu na ya eje but today I'm alive so kedu ihe ọzọ m ga-ekwu than praise the Almighty God ama eto Chineke kedu ndụmọdụ ị nwere nye ndị igwe ndị nke ka na-etopụta maka na anyị ma na ọ dịghị mfe

ha ya fụrụ n'anya obodo ya na-aga n'ihu
dịka ọ dị ịnọ n'ọkwa eze iri afọ ise ọ bụ ihe dị omimi ọ bụrọ na ọ gị kacha nwee ego n'Ihuọkpara mana ị nwegoro onwe gị ihe a na-akpọ ezi aha kedu inwe gị ka ọtụtụ ndị na-etonite etonite dị gbasara okwu igbo ahụ ụmụ igbo na-akọwa na-asị na ezi afa ka ego maka na taata i gosi na ezi afa ka ego ekwugo na ya nọ na ezi afa ka ego anyị kụziri ha ezigbo omume emegbuna mmadụ ibe na-alụsi ọrụ ike ka ị na-enweta ife ị na-eri ezuna ori agbana ama jisie onwe gị ike fụ chineke n'anya maka na onye nke kasị chineke bụ o kelu ụwa niile mee ka anyị fụ ya n'anya ka anyị na-efe ya anyị na-efe chineke fụ ya n'anya ụmụ ife ndị ahụ anyị ife nwa ama ama dị dịka ọ dị eh, ụmụ okorobịa kịtaa ha na-achọ ogwongwongwongwo ma dịka onye eze aka nwere ike o nwee otu ihe mekwa n'ime ndụ gosikwara anyị mana ofu ihe n'ime ya bụ na ị gbago iri afọ ise n'ọkwa eze mana ọtụtụ ihe ndị ọzọ mekwa gosiri na ezi afa ka ego mere ọbụna Chukwu ka ji nye gị ndụ n'ụbọchị taa

ka ha wee nwee ike ịdị ịkụzi fa na ebe ahụ ha nọ na ọ dịrọ mma na ụzọ adịrọ ya na ndụ adịrọ ya na enwere ebe anyị ji wee gaa a na-akụzikwa na-ekpere fa ekpere n'ebe dịka ọ dị kedu atụmatụ gị na ndị kabinet gị ji n'obodo Ihuọkpara ime ka ọbụnadị egerege iru ọma i buru bụ mere i ji ruo iri afọ ise bụ na ezi afa gị ka ego kedu ọbụnadị atụmatụ i ji ime ka ụmụ na-eto eto hibe isi na-agba mbọ kwenye n'eziokwu n'ezi afa ka ego maka ụmụaka na-etonite eto na-ekwero n'ezi afa ka ego ihe ha kwere bụ n'ego mbute kedu atụmatụ unu ji ịhazi obodo mee ka ụmụaka na-eto eto gbawa mbọ ghara ịna-achọsa ego mbute
ihe ekwenyelụ m ọ bụrụ na gị na mmadụ na-ayị ọyị maọbụ na-eso mmadụ mgbe ọ nọpụta iso onye gị na ya na-apụ believe me unu nọ 2 years 3 years 4 years 5 years ị ya-amụtaba omume onye ahụ and at my age ndị kabinet m ama ama because already akwụrụgo m mara ife dị mma so ụmụaka ọ dị na ịkụzisi fa na ụzọ anyị eso and ụzọ ahụ ka m na-akụzi ife na ụzọ ahụ ka ha na-enwe na-eto eto

mgbe m biri wee chịkọta ife adọrọ igbo ọbara ihe webata ife ọbụla dị mma ịma ya enyere ọrụ obodo aka nyere m aka bikọz na ọ dị ite mma ọ dị nje mma ọdọ onye pụrụ ihe ọbara dị mma ọrịa ife na mmadụ be anyị ọrịa dụrụ asọt You can bear me witness. Go to the police, you have to give you. Gakwuru ndị national gọọmenti akọla maka ihe ọbara. So anyị na-eme ibe ụlọ anyị nwere ike ịzụ ụmụaka anyị ọfụma. Ha soro ezigbo ụkpụrụ wee bụrụ ezigbo mmadụ. Onye eze biko gwakwa anyị aha a na-etu gị. Anyị ma na ịbụ